lazarus chakwera amaopsa anyamata a zikwanje amaletsa mademo wina akangolankhulapo amanjatidwa anthu andalama anali bize kudya ndi chakwera zinatengera ovutika omwewo kumuchotsa pa mpando pa 16 september ndiye lero zikudabwitsa anthu andalama aja amene amadya ndi Malawi congress achoka ku mcp ndi kumachita fund makadeti adyera kuti athane ndi bakili tv munali kuti pamene timalimbana ndi chakwera ndalama zakozo bwanji sizinamunyise chakwera komanso timafuna tifunse dpp media munali ndaninu popanda bakili tv lero mwamera mizu kumalumikizana ndi makape a mcp kuti mupange za ife nkhondo imeneyi simuyimaliza mwangoyamba koma simuyimaliza maka iweyo amene unapereka galimoto you are not my friend kodi mwana wako unachezapo ndine tinadziwana chifukwa cha dyera lako umadyera mabwana mu dzina la bakili tv ndikufuna ubwere poyera chifukwa ndinayo nkhani ana ofuna relevance ndimathana nawo ukapanga za ife timapanga za iwe chifukwa iweyo ndi mzako amene unabwereka galimoto uja ndinu mbava munatsegula ka studio kuchileka ndikumanama kuti bakili tv zimene ndikunena pano even basha bashi ndi mboni aliyense apite akamfunse basha bashi bakili muluzi tv ndi ndani akaloza anyamata amenewo anopusa kwambiri akhala kumunamiza basha bashi kuti ayi ndine wa bakili tv mpaka anamutenga kupita ku page house anawazindikira basha bashi anawazindikira kuti anawa za media samatha anawathawa ndikubwerera ku utm so zimene ndikunena pano ndi zaumboni nkhondo mwayamba nokha muyimalize mwakhala mukunamiza mabwana ine ndi wa bakili tv ine ndi wa bakili tv simukutidziwa mumadyera dzina la bakili tv mukanangoti zikomo osati kubwera poyera ndikumaoneka madolo nkhondo mwayamba simuyimaliza and let me clarify this one ife timapanga za ipm
pitani kwina kwache mkapange chipani chanu
imva akuluakulu chala cha mwini sakandira paujeni makadeti opusa a dpp awo akufuna kumakandira chala paujeni chala cha eni akufuna kukandira paujeni they don't know bmtv sakudziwa kuti tinapanga create motani ndiye akupita kwa mabig ndikumakawauza kuti ine ndi wa Bakili tv after election they start hating me chifukwa anthu amene akundichita hate awa anthu amenewa akhala kundichonderera bwana bwana tapangani zakuti bwana tapangani zakuti now i am their enemy why they want to claim kwa bwana wawoyo amene ama- amandidya ndalama uko because let me clarify here dpp media munali ndani without bmtv munali ndani without bmtv ndiye lero just because apm wawina chisankho mukugwirizana ndi anthu a mcp akuti ndalama ndalamazo zinali kuti nthawi imene apm apm was suffering apm amafuna anthu amuchite support inu mumadya ndi Chakwera today you are coming you want to insult bakili tv mupange 1 minute video amalawi akhulupirire ndinu ma admin a Bakili tv ana amenewa alibe mapeji amazitchula madolo a midiya chimene amadziwa ndi uchitsiru kujambulisa ndi akuluakulu kuyenda misonkhano komanso miseche azanu timagona 3 hours per day kumenya nkhondo kuti apm awine There is an operative imene ikupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakili Muluzi TV. pangani zanu musatenge galimoto kumbwereka kape uja ndikumapanga live video iniyo mutabisala ubwere poyera i want you ndinapulumusa mabwana ako ine kape ngati iweyo mabwana ako ndinapulumusa ata tipangireni zakuti ata tipangireni zakuti akusakidwa ndi malawi congress and today you want to insult me who are you please come forward ndikufuna ubwere poyera mabwana ako onse abwere poyera ndidziwe kuti ndani amene akukuchitani fund ku mcp bring him out i want them all bakili muluzi tv samenya nkhondo za makampu ife timapanga za apm ndi jeni ansa mufune musafune ife timagwirizana ndi akuluakulu a dpp amene akupanga za apm ukabwera kwa ife kufuna ma personal interest go away and moreover timangobloka you can see kuti ambiri nakublokani chifukwa mumanena zopusa apangeni attack auje apangeni attack auje i don't do that shit pitani kwina kwache mkapange chipani chanu
akuluakulu zoona mavuto ali dziko muno ine ndikapange attack jeni ansa chifukwa wina wake akufuna udindo is that fair boma ili langokhala miyezi 4 only 4 months and someone is telling me kuti ayi apangeni attack jane ansah apangeni attack ujeni boma ili sinapange deliver we have to wait apm achite deliver pamodzi ndi jane ansah ndi nduna zake amene akufuna udindoyo adikira 2028 kapena 2029 mukachita masewera mutha ngati nankhumwa so inu makadeti makadeti opusa ine simukandipusise ndili ndi mutu ndimagwiritsa ntchito mutu simukandipusise ine kuti ndizidana ndi anthu a dpp just because of someone interest i cannot do that shit that's why i blocked you next time you continue your shit nkhondo mwayamba tapitirizani nditchula mayina mupitirize nkhondo imene iyi nditchula mayina nditchula mayina chifukwa it is not fair to attack innocent people aliyense wa dpp panopa right now achite support apm achite support jane ansah izi muchita kuliputa so i be coming out kuti amalawi adziwe chilungamo why some dpp cadets are hating Bakili TV? Why some senior DPP officials are hating BMTV? kuchita kumutuma munthu kupasa galimoto data amene anagula data ndi kape wina wake wochokera ku mcp and this kape anachita attack anyamata ake anachita attack munthu wa dpp kusogoloku ndikali kutchula maina amenewo atachita attack anatumiza kape uja kubwera kuzandipepesa ayi ayi mus- musachite attack awawa iyayi amene wakhala akutichita fund so i have the information ine sikawapeya mukapitiriza ndikuyalusani ndikutchulani mayina because you are stupid simungachoke uko ku mcp kuti muzamenye nkhondo ndi bakili tv do you know bakili tv you don't know amene mukucheza nawo ku dpp amachezanso ndi bakili tv let me warn you this one you may think bakili, bakili tv is not popular ine ndimadziwika ndi e- everybody ku dpp everybody amandidziwa so you think you are attacking me you are exposing yourself nkhondo mwayamba muyipitirize